Hóra agus tá fearadh na fáilte romhat ar ais chuig mo channel YouTube. Den chuid is mó beidh mé ag déanamh léirmheasanna ar leabhair anseo. Taitníonn leabhair go mór liomsa go pearsanta, bím ag léamh i gcónaí agus chomh maith le sin bím ag éisteacht le leabharthaí chomh minic céarna. Anois, na leabharthaí a thaitníonn liomsa go pearsanta mar phléisiúr ná is breá liom cúrsaí staire, go háirithe, stair mhíleata agus go háirithe stair mhíleata an darna cogadh domhanda. Ar ndóighe níl leabhair den chineál sin ar fáil sa Ghaeilg. Nuair atá mé ag éisteacht le leabharthaí is maith liom a bheith ag éisteacht le cúrsaí intleachtúla más maith leat, cúrsaí fealsúnachta, cúrsaí síceolaíochta agus mar sin de, mar shampla faoi struchtúrachas, iarstruchtúrachas, rudaí mar sin, rudaí nár mhaith liom a léamh os mo chomhair amach. Anois, ins an Ghaeilg tá, tá, tá cúrsaí neamhfhicsin thar a bheith, thar a bheith lag. Is mór a' truaighe. Agus is mór a' truaighe domhsa féin go pearsanta ar an ábhar nach léam mórán litríochta i dteanga ar bith ar chor ar bith. B'fhearr liomsa leabhar mar seo a phiocadh suas, Berlin, cuir i gcás, le Antony Beevor, agus is féidir leat dul isteach i, in aerfort ar bith ar fud fad an domhan agus leabharthaí le Antony Beevor a. a fháil i dteanga ar bith, tá siad a chur in aistriú ó gach teanga. Is mór a truaí nach amhlaidh an scéal sa Ghaeilg, ach ní fiú do dhuine ó thaobh cúrsaí airgid de cúrs leabhar neamhfhicsin a scríobh, is dócha. Ní fiú an tairbhe an trioblóid, agus is mór a truaí é sin. Dar liomsa gur cheart go mbeadh i bhfad níos mó aistriucháin ag dul ar aghaidh. Ach an leabhar a ba mhaith liomsa léirmheas a dhéanamh air inniu, neamhfhicsean atá ann, stair atá ann agus stair an Darna Cogadh Domhanda atá ann agus ní amháin sin, tá sé scríofa ag fear a bhí ann agus tá sé scríofa ó thaobh saighdiúir singil de. Seo an leabhar. Fo Sgàil a' Swastika agus mar a tchí sibh tá sé scríofa i nGaeilge na hAlban le Dónal Iain Dónallach, Dónal Iain Mac Dhónaill as Uibhist a Deas. Anois, is dóigh liomsa gur chuala gach duine agaibh faoi Dunkirk. Chuaigh arm na Shasana agus na Breataine ansin agus rinneadh ciorcal orthu agus d'imigh siad leo. agus b'in deireadh leis an British Expeditionary Force ins an Fhrainc agus ins an Eoraip. Nope. Nope. Nope. Déanta na fírinne, lean an Bhreatain ar aghaidh ag cur saighdiúirí chun na Fraince ina dhiaidh sin, agus dar ndóiche bhí orthu iad a thabhairt ar ais ina dhiaidh sin. Ach Cha raibh, cha raibh eachtra chomh rómánsúil le Dunkirk agus char éirigh chomh maith céarna leis na heachtraí eile is a d'éirigh le Dunkirk ní nach ionadh mar sin chan fheil mórán seanchas orthu. Ceann acu sin ná a tharla ag Saint Valery. i Normandie agus é, ar an drochuair don Ríocht Aontaithe, gabhadh deich míle saighdiúirí, iad ar fad ó Ghaeltacht na hAlban den chuid is mó, deich míle acu. Mar sin ní nach ionadh nach ndéanann siad an seanchas céanna orthu ar an eachtra sin. Duine acu sin ná. Dónal Iain Dómhnallach agus mar sin chaith seisean an cogadh ar fad ansin i ngéibheann ins an nGearmáin. Ní amháin i ngéibheann ach ag obair sa Ghearmáin mar níorbh oificeach é sin mar sin bhí sé de dhualgas air a bheith ag obair do na Gearmánaigh, ní mar spiadóir ná rud ar bith mar sin ach obair fisiciúil agus mar sin de. Agus nuair a tháinig sé abhaile, Scríobh sé an scéal seo, Fo Sgàil a' Swastika, mar gheall ar thaithí s'aige féin. Sílim gur scéal den scoith atá ann, thar a bheith stairiúil, thar a bheith suimiúil agus scríofa go fíormhaith. Léigh mé seo taobh istigh de roinnt laethantaí. Tá mé ábalta Gaeilge na hAlban a léamh chomh maith agus is féidir liomsa Gaeilge na hÉireann a léamh, agus in amanntaí tá sé i bhfad níos fusa mar sílim ó thaobh an fhoclóir de, tá sé i bhfad níos dúchasaí. Ní gá dom. rith chuig an fhoclóir gach cúig mhóimint seo chun fáil amach faoi fhoclóir mar baineann na cainteoirí dúchais a scríobhanns leabharthaí mar seo, baineann siad úsáid as an fhoclóir atá acu agus ní dóigh liomsa go dtéann siad i muinín ar an fhoclóir iad féin agus déanann sé sin i bhfad níos fuirist é a léamh. So, Leabhar den scoith atá ann le Dónal Iain MacDhòmhnaill as Uibhist a Deas, scríofa i nGaeilge den scoith, Gaeilge na hAlban, ar ndóighe, Gaeilg Uibhist a Deas, agus thaitin an leabhar seo go mór, thaitin an leabhar go mór liom. Tá sé tábhachtach ó thaobh stair, stair phríosúnaigh agus mar a bhí cúrsaí do phríosúnaigh ins an nGearmáin agus mar a bhí cúrsaí leis na Gearmánaigh. Bhí siad ag caint leis na Gearmánaigh, bhí siad ag maireachtáil leis na Gearmánaigh. Arís eile, cosúil le scéal Dunkirk. Ní raibh sé i ndáiríre cosúil leis na scannáin chor ar bith, agus ar a shon sin is fiú seo a léamh. Ach tá rud éigin thar a bheith speisialta, níos an-speisialta fán leabhar seo. Tá diosca leis. Rinn an fear é féin, Dónaillín Mac Dhónaill, rinn sé taifeadadh air féin agus tá sé ar fáil. D'éist mé leis seo sa charr agus caithfidh mé a admháil, cé go raibh mé in ann an leabhar a léamh go furast, char thuig mé ach b'fhéidir 20% den diosca an chéad uair a d'éist mé leis, an darna huair a d'éist mé leis, 60%, agus an tríú huair a d'éist mé leis, 90%, agus sílim go n-insíonn sin rud duit féin go pearsanta faoi Ghaeilge na hAlban, go gcaithfidh tú dul i gcleachtadh air. Ach rud éigin eile faoin leabhar seo, tá sé i nGaeilge na hAlban ach tá aistriúchán go Béarla ann fosta, mar sin má tá tú má tá tú stocáilte áit éigin is féidir díreach dul agus an Béarla a léamh. Mar sin de, ó thaobh na staire de, leabhar speisialta ó thaobh cúrsaí léitheoireachta de, leabhar speisialta ó thaobh foghlaim na Gaeilge de, ó thaobh foghlaim na Gàidhlige de, leabhar thar a bheith speisialta ar fad, thar a bheith úsáideach. Ba bhreá liomsa i bhfad níos mó leabharthaí mar sin a bheith ar fáil. Ba bhreá liom níos mó neamhfhicsin, ba bhreá liomsa níos mó scéaltaí saoil mar seo, beathaisnéis, ní féidir liom an focal a rá fiú, a bheith ar fáil ach, sin an rud nuair atá sé ar fáil taifeadadh. Bhí sé sin thar a bheith úsáideach domhsa ag foghlaim na teanga agus sílim go mbeadh sé thar a bheith úsáideach do dhuine ar bith eile. Molaim an leabhar seo go hard na spéire. Go raibh míle maith agat.